Moni ndine Jackie nde lero tikubwereranso ku UK nkhani yake ya chaka chomwe chino mu January 2024 inapangika nde tagwirani chakumwacho then ticheze abambo awa dzina awo ndi uh, Patrick O'Hara a zaka 72 a Patrick amakhala ndi chibwenzi chawo amayi awa dzina awo Wai Leung tizingoti Wai akhala limodzi kwa zaka 21 banja si banja koma chibwenzi koma chonena kuti akhala nthawi yayitali limodzi inali chimodzimodzi ndi banja Wai anali wa ndalama komanso anali ndi zinthu maasets abwino abwino anali ndi nyumba yabwino anali ndi chuma ndithu nde amakhala limodzi anthuwa ngati banja kwa nthawi yayitali Wai anali ndi mwana mwana wake doctor ku uk komweko onena kuti okhazikika olemekezeka nde anapezeka kuti Mu January 2024, Patrick O'Hara analandira kalata yochoka kuchipatala. Chipatala inali ndi logo ya chipatala chilichonse yomuuza kunena kuti nthawi yoti mutani mubayitse booster wa covid yatani yafika nde tipanga ma arrangements oti tizatani tizakubayeni iwo aja nkumadabwa kuti adzandibaye ku nyumba nde analandiranso kalata ina kuwauza kunena kuti tayamba program yomachita kupita mmakomo mwa anthu makamaka kwa anthu achikulire chifukwa choti malinga ndi kuopsa kwa covid akumakabayira ku nyumba komweko nde adanena kuti timu ya manesi athu ikutani ichita confirm tsiku ndi nthawi yonena kuti adzakubayeni covid vaccine booster nde iwo aja ayi okay chabwino analandiradi message yonena kuti "Ah, ndine chani ndine nesi amene nditabwere kuzatani kuzakubayani mawa nde pa tsikulodi kunyumba kwa Wai ndi Patrick, kunatulukira munthu anagogoda, mzibambo, anali atavala mask, ma mask awawa, ma mask awawa ovala akuchipatalawo, akuti ndine nesi, anali wa tsitsi lambiri chonchi, wa mustache yake, atavala magalasi, anaonetsa ID yake, dzina lake la Chimwenye, basi, ati, amayi aja, a Wai akuti ah, ineyo sindikumva bwino tandiyezeni bp musanachoke nesi ujadi anatani anayeza bp kenako kutenga injection yomwe amati awabaye a Patrick O'Hara ija ayi odi ndikubayeni kuwabaya a Patrick aja kufuula kuti ee mwandivulaza ati yayi ndangokubayani ndi booster chabe pakhala bwinobwino a Patrick aja amati yayi ndikumva kupweteka kwambiri kuyamba kumalira kuti ndikumva kupweteka kwambiri ana anazizirisa zizirisapo kuwauzira mukangokhalakhala patani pakhazikika it's okay basi nesi uja anakhala about 45 minutes kenako kumatani kumapita atachoka nesi uja a Patrick aja sanakhalebe bwino ayi anayamba ndi kumva kupweteka kwambiri atayang'ana mkonowu anaona kuti wamba kudyeka komanso ululu kwambiri munthu kufuula pamene pacha nde a Wai anayimba foni kutikoko kuchipatala ndi ku polisi kunena kuti something is wrong munthu wabayidwa injection koma mkono wake ukudyeka komanso akulira nesi wapita apolisi anabwera kumeneko ndi ambulansi kuona amene alili a patrick anawanyamula chifukwa anakomoka kenako ulendo nawo kuchipatala koma mkono umangodyekabe kumadyeka mkatikati kuonongekeratu kupezeka kuti munthu mpaka na ku intensive care kuti munthu akuti watani kuwayesera kuwafunsa amayi aja a Wai kunena kuti kuti anabwera mukuti nesi wake ndani anayesera kumuchita describe kupereka dzina lake kuti iye ndi wachimwenye akuti "Ah, tampangeni disc- description yabwinobwino nde ananena kuti "Ah, height yake ndi chimodzimodzi ndi mwana wanga nde apolisi akuti okay mwana wanu ndi ndani ati ayi mwana wanga ndi dr dr thomas kwan amakhala ku sunderland sakhala kunoko ndi doctor olemekezeka ndikungopereka height yake kuti height yake inali chimodzimodzi ndi mwana wanga komanso build yake thupi lake lili chimodzimodzi ndi chani mmene ali mwana wanga koma iye ndi munthu wachimwenye apolisi aja anati okay chabwino nde anayamba kuyesera kufufuza kuti angakhale ndani ati anapereka kalata kuti kalata yomwe tinalandira ndi iyi yochokera kutikoko yochokera kuchipatala appointment apolisi kupanga cross check kalata kupeza kuti kalata ija ndi ya fake kulibeko kalata imeneyoyo chifukwa amati kalata iliyonse imachitidwa produce mu system nde olo munthu ulandire kalata mu system so mmakhalaso chani duplicate kalata ananena kuti palibepo kalata ya, ya booster palibepo china chilichonse chosonyeza kuti mmayenera kulandira booster komanso kulibe timu ya manesi kuchipatala omwe amabwera mmakomo mwanu kumazatani kumazakubayirani ku nyumba wina wake wakupangani chipongwe kupeza kuti a Patrick aja sali bwino ali kayakaya anapeza kuti ndi chipoizoni abayidwa chipoizoni chonena kuti chikuwadya mkati izo zimayenera kuwapha koma ma doctors anapanga zomwe angathe kuti munthuyo asatani asafe nde anapezeka kuti apolisi nawo akugwira ntchito akuyang'ana kunena kuti munthuyu ndi ndani nesi amene anabwerayo apolisi kuzayang'ana kuyamba kuyang'ana ma cctv anaonadi komwe anakachita paki nesi uja anakalipira kenako anamuona akuyenda akukwera mmwamba kupita kumene kumakhala a Wai ndi amuna awowo mpaka naye akulowa nyumba apolisi aja anapanga tracebe kupitiriza kuyang'ana pobwerera kuti munthu wabwerera ndi, ndi ndani anayiona galimoto ija anayipanga track kuyipanga trace kuyang'ana konse komwe inayenda kufikira pamene munthu anakafika ku nyumba kwake. Pamene panagona nkhani ndi ku nyumba komwe munthu uyu anapita, anapeza kuti munthu uja galimoto yake yapita ku nyumba kwa Thomas Kwan, mwana wa Lai uja. Anamutchula kunena kuti ndi wa build wo- wamtali ngati mwana wake dokta wa ku Sunderland uja. Anapita ku nyumba kwa dokta wa Sunderland iyo. Ndi apolisi ananyamuka kupita kukachita raid kumene kuja kuti wabwera bwanji ku nyumba mwina akudziwana naye mwana wakeyo. atapita kupita mgaraji anakapeza dzimapoizoni zambirimbiri zina zophera makoswe zina zoti zosadziwika bwino zimapesticides zinthu zosiyanasiyana ndi poison wina anali mu injection oti ali- sakumudziwa kuti anali chani komanso anapeza id id yake ndendende munthu uja anatani anapita ku nyumba kwa awayi komanso dzina lake lomwelo ndi ananena lokhe chabwino anayamba kupanga question thomas kwan kuti munthu uyu ndi ndani kudziwana naye chifukwa chani munthu anabwera ku nyumba kwako atayang'anitsitsa apolisi akupeza chiwigi akupeza chimustashi mpamene anadzazindikira kuti iya munthuyotu anali thomas yemweyo anavala chiwigi magalasi kudzisinthasintha ndi iyeyo ndithu ananyamuka kupita kunyumba kwa mayi ake kukabaya achibwenzi a amayi ake injection ya poison mpamene anamumanga kunena kuti chifukwa chani wapanga zimenezi atafufuza anapeza kuti thomas uja anali atapatsa amayi ake gift gift yake laptop kuti ndakugulirani kompyuta iyi muzigwiritsa ntchito kunyumba koma anali atayikamo tracker yonena kuti china chilichonse chomwe chimachitika mu kompyuta muja iye amatani amaona amafuna adziona zonse zomwe mayi ake akupanga ndi nkhani yake inali yonena kuti inali yachuma Amayi ake anali ndi chuma kwambiri. Ngakhale iyeyo payekha, Thomas Kwan, anali doctor wolemekezeka, anali ndi ndalama zabwino, nyumba yake yabwino, in fact anali akugulitsa nyumba yomwe amakhalamo, anali akugula nyumba ya 2 million pounds. Nde zinadabwitsa kuti chifukwa chomwe angamapangire zimenezo nchani? Nde nkhani yake inali yoti iyeyo anali ataona zomwe amachita track mayi ake zomwe amapanga mu computer zija, anaona kuti amayi ake analemba will yanyuwani ndipo mu will mo analemba kuti Patrick O'Hara uja achibwenzi awo aja alandireko percentage ya nyumba yawo percentage yake 49% inayo ikhala ya iyeyo Thomas Kwan iyo ndiye zinamuyipira kwabasi kuti akuwagawira awa chifukwa chani komanso akuti Thomas yo kwa iye amaona ngati kuti amayi ake sanamukuze ndi chikondi kwenikweni ndi amadana nazo kuti amaonetsa abambowo chikondi kwambiri ndi pofuna kutani kuletsa kuononga kuti bamboyo asalandirepo dipo lina lililonse anaika dala tracking system yake anaika kumaona china chilichonse chikuchitika mu kompyutacho ataona kuti alemba wilu anaona kuti kuli bwino nditani ndi aphe a Patrick Oharawa akafa chuma chonse chibwera kwa ineyo amayi wa sawampatsa munthu uyu kalikonse atinso chinanso china choti amaona kuti akafa Patrick O'Hara iyeyo relationship yake ndi mayi ake ikhala yabwino kwambiri anapezeka olakwa pa milandu yofuna kupha chibwenzi cha mayi ake moti anavomera mulanduwu anamutenga anamutsekera ku prison koma ali ku prisoniko amalemba makalata amulembera mkazi wake a Thomas Kwan zonse amapangazo anali ndi mkazi ndi mwana wang'ono ndi kalata yomwe anamulembera mkazi wake analemba kudandaula kunena kuti mu dziko lapansi mulibe chilungamo chifukwa chonena kuti chonchi mmene a Patrick O'Hara sanafemo ndi kuti alandiranso ndalama ya compensation kunena kuti iyeyo pomwe azidandaula kuti amangidwa samuonanso mwana wake akudandaula kunena kuti Patrick O'Hara sanafe ndipo alandira compensation zinthu zake zosonyeza kuti mutu wake nayenso sumayenda bwino munthu oti anthu anatutumuka kwambiri kuti dokta wathu oti timamudalira nkumampatsa ulemu wapanga zodabwitsa ngati izizi imene ine nkhani ya thomas kwan ikadapitirirabe chifukwa chigamulo sanalandire wapezeka olakwa koma sanalandire sentence ndi nkhani yoti anthu akudikirirabe inali ikadali mkamwamkamwa ku uk munthu ofuna chuma cha mayi ake angakhale iye anali nacho chake komanso amayi akewo half ya chumacho anamusiyira iyeyo ndikale. Apa panopo akuti ubale, ubwenzi pakati pa iye ndi mayi ake unatheratu. A Patrick wo anawadula mbali ina ya mkono chifukwa chonena kuti mkono unaonongeka kwambiri. Koma anachira anatuluka kuchipatala. Zikomo kwambiri.